an bɛna an ka pano kɔntine an bɛna an ka pano daminɛ an tun b'a bila yɔrɔ min na an tun b'a bila toujours pano danger an tun b'a bila pano numero 15 la an bɛna daminɛ pano numero 16 ye salita ripida o de ye k'a fɔ ko a 150 mètre i bɛna se kɔti ma kɔti min ka jugu kosɛbɛ strettoia simmetrica ale b'a yira k'a fɔ ko i bɛ ka sira min boli i bɛ pano yɔrɔ min na

i bɛna se pɔn ma a 150 mɛtiri pɔn min bɛ n'a bɛ dayɛlɛ a bɛ datugu quoi i y'a dɔn i k'i cogo la a bɛ se ka kɛ i bɛ bɛn n'a dayɛlɛ wagati ye banchina pericolosa ale b'a yira k'a fɔ ko i k'i janto sira kɛrɛ la quoi i bɛ ka sira min boli a 150 mɛtiri sira kɛrɛda cancannen don donc k'i janto sinon i t'i yɛrɛ sɔrɔ dingɛ kɔnɔ strada sdrucciolevole ale b'a yira k'a fɔ ko a 150 mɛtiri k'i cogo dɔn sira in a bɛ gilize a bɛ gilize surtout ni sanji na sanji na waati ninnu na a bɛ se ka kɛ a bɛ gilize kosɛbɛ donc i k'i janto an ka pano eh, numero 23 bambini ni bambini nin nin bɛ kɛ jardin yɔrɔ ninnu de la ka caya denmisɛnninw ka jeu kɛ yɔrɔ ninnu ni jardin yɔrɔ ninnu denmisɛnninw bɛ circuler cogo min yɔrɔ minnu na ka caya wa donc i k'i i janto a yɔrɔ tɔgɔ ninnu na quoi animali domestici vaganti ale b'a yira k'a fɔ i k'i janto a bɛ se ka kɛ misiw ou bien sagaw sokɔnɔ baganw kɔ u bɛ se ka bali ka bila sira kan quoi san a 150 mɛtiri Panneau numéro 24 panneau numéro 25 animali selvatici vaganti ale fana b'a yira k'a fɔ k'i k'i janto a bɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ baganw bɛ bali ka bila i ɲɛfɛ quoi toujours panneau ninnu ye a 150 mètres de i bɛ danger yɔrɔ i bɛ panneau ye yɔrɔ min na ka taga

fila tɛ kelen de don a bɛ taga a tɛ segin mais a 150 mɛtiri a bɛna kɛ deux voies ye a bɛ taga i bɛ a bɛ segin pano nimoro 27 circolazione rotatoria ale b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko i bɛna se rond-point ma quoi filɛsi bɛ cogoya min na rond-point bɛ munu o cogo la sbocco su molo o su argine ale b'a yira k'i i janto quoi i bɛ ka sira min boli a bɛ ban a bɛ ban yɔrɔ min na ji de bɛ nɔ n'i tagara n'i bolila kojugu i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ji la walima a yɔrɔ a zone fasugu la n'i bɛ marché arrière kɛ k'i janto quoi sinon i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ji la materiale instabile sulla strada nin fana b'a yira k'a fɔ i k'i janto a 150 mètres i bɛ se ka bɛlɛw sɔrɔ sira kan quoi donc i k'i cogo dɔn sinɔn i ka mɔbili bɛ se ka fɔrɔnte bɛlɛ ninnu kan k'a seriseri k'a kɛ sennamɔgɔw kan walima mɔbilitigiw caduta massi caduta massi nin bɛ kulu yɔrɔw de la a b'a yira dɔrɔn i k'i janto kuwa i k'i janto paseke kabakurun bɛ se ka bɔ kulu kan ka na sira kan kɔnɔ kuwa à l'improvise donc i k'i cogo dɔn panneau numéro 30A ale b'a yira k'a fɔ ko a bɛ i numanbolo de fɛ 30B a b'a yira k'a fɔ ko i kininbolo fɛ la don wa kabakurun bɛ se ka jigin ka bɔ kulu kan i kininbolo fɛ ani numanbolo semaforo ale kɔni ale ye fe de ye donc i k'i i janto i b'a dɔn i bɛna se fe mɔ quoi y'a ye i bɛna se fe mɔ pano nimoro 31 a ni nimoro 31 b a bɛɛ ye fe ye dɔni 31 a o ye fe a desɛnnen don cogo min i bɛ fe sɔrɔ o cogo la 31 B a desɛnnen don cogo min na i bɛ fe sɔrɔ o cogo la a bɛ a 150 mɛtiri de aeromobili ale b'a yira i k'i janto i bɛ ka taga i bɛ zɔni i bɛna se a 150 mɛtiri i bɛna se zɔni zɔni min na o ye yɔrɔ de ye eh, yɔrɔ min bɛ a ka surun mm, aéroport la kosɛbɛ avion aéroport kɔni a ka surun o la kosɛbɛ donc ni avion bɛ ka tɛmɛ a ni dugumala ka surun quoi forte vento laterale ale b'a yira de i k'i janto n'i bɛna bɔ tunɛli kɔnɔna na kuwa tunɛli i n'a fɔ mobili bɛ kɛ dingɛ u bɛ pɔn fasugu min bila fɔ dingɛ kɔnɔna dɔ ten nɔ komi metoro bolisira kuwa a bɛ kɛ otoruti ninnu kan ka caya n'i donna a kɔnɔ i bɔtɔla kuwa i k'i cogo dɔn forte vento laterale de b'o yira kuwa i bɔtɔla i ka volan mina ka ɲa paseke fɔɲɔ bɛ se k'i kunbɛn ni fanga ye kuwa pericolo di incendio ale b'a yira i k'i janto kuwa i bɛ yɔrɔ min nɔ tasuma wuli ka di a yɔrɔ la kosɛbɛ pano numero 34 i kana sigarɛti mego fili i kana tasumamafɛn fili kuwa pano numero 35 altre pericolo ale b'a yira k'a fɔ i k'i janto kosɛbɛ i k'i janto i bɛna se danze dɔ ma mɛ a tɛ danze kelen piripiri latigɛ fo n'a y'a sɔrɔ a ni pano dɔ ɛntegerelen don ɲɔgɔn na nin yɔrɔ na a ni pano foyi ma ɛntegere ɲɔgɔn na pano faralen t'a kan a b'a danna donc a b'a yira k'a fɔ ko danze dɔ bɛ yen mɛ a tɛ danze in piripiri latigɛ aw y'a abonné aw y'a abonné a ye video aimé a y'a partagé pour que a balimaw ka se k'a sɔrɔ a ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa